Ah, then abụ m onye Ọwa Imezi a bịa na Ọwa Imezi ọ dị n'Ezeagụ local government a bịa n'Imezi Ọwa abụ m onye Ụmụọnaga Ụmụagba kingdom so ọgwụ dara anyị n'akara aka ọgwụ dọrọ anyị n'ala arụgo m many works my father mụrụ m nna m bụ Okoro Amushi o mere dibia mpa mụtara my father bụ Oyemawa Amushi o mere dibia isi ruo mmụtara Oyemawa Amushi mere dibia our three fathers mere agwụ na ngwuru a maara family as family ndị na-eme agwụ a bịa na my mother mụrụ m my mother mụrụ m mpa ya bụ dibia nke tọrọ my mother nke mụrụ m- onye mụrụ my mother afa ya bụ Chidobu Chidobu Okwuibe dibia ka ọ bụ a maara ya ama n'Ọwa Imezi niile nke tọrọ my mother bụ dibia a maara ya ama Donald Chidobu bụ dibia my mother sị ka ya jee ikwu nne ya mpa ikwu nne ya bụ dibịa ọzọ ọwa ama wa dibịa evu na ọkpaba afa mpa ikwu nne ya mama mụtara my mother sị ka ya jewe ikwu nne nke ya mpa ikwu nne ya bụ dibịa aha mpa ya bụ e, e, ndị be Ude Nwankwọ ya na Clement Ude Nwankwọ na Ezema bụ nwanne mere dibịa so n'ebe ahụ ka dibịa si wee anọ m na primary 6 were mewe dibịa ana m agụ primary six eshiri ndị boys ibe anyị ndị nwekwere gonorrhea m na-eshiri ha ọgwụ gonorrhea maka anyị nọ na agbụrụ ọgwụ ihe ọbụla anyị metere aka sị na ihe ọ ga-arụrụ anyị ọ ga-arụrụ anyị n'ike nke chukwu maka ọkwa chukwu bụ ihe kere ihe ahụ niile n'ike chukwu bụ anyị jikwa arụ ọrụ ahụ o nweghị eji ike ya were arụ ya so wee na-achọ ịkọwara sị na ọgwụ dị mma na ọ dịpendere ọgwụ onye tinyere aka wee na-eme ọ bụrụ na i bi ezigbo ndụ na-eme ọgwụ ọ ga-adịrị gị mma mana ọ bụrụ na i tinye ajọ aka n'ihe na-adịrọ mma na-eme ọgwụ o nweghị o- onye ahụ ga-enwekwa ego o. mana ego ahụ mgbe onye ahụ ga-chi nke ya ga-akpọ ya oku ihe ahụ niile efuo ka ikuku so onye ọgwụ ọgwụ bụ ọgwụ mmadụ na-emekwa n'ụwa ịkwụwa aka gị ọtọ maka jizọs bụ dibịa izizi bịara n'ụwa ịghọta o chitere aja chie mmadụ n'anya onye ahụ fụ ụzọ o nwere ndị nọcha na ekpenta ọ sị ha nwere onwe ya ndị ahụ nwere onwe ya ị fụchara some ndị nọcha ebe a ndị nọ n'ịnyanya anyị na-eme achele ndị o nwere ebe a ga-akpa afọ anyị n'ihe gbasara ule okwu anyị na-atara anyị na-agwọ anyị na-agwọ stroke anyị na-agwọ waist pain ọ nweghị anyị na-agwọ okiri mgbawa isi mm, na ndị afọ na-enye nsogbu ma ndị na-enwe ụkwụ ọzịza ụkwụ ha na ịzacha anyị na-agwọ ya nnọọ ya ka anyị na-agwọ na ya ndị a gwọrọ ọgwụ ọ bịara nke anyị mechakwara ya kpọkuo Chineke ya nyere anyị aka ka ọ dịrị mma so chineke nna ji anyị arụ ọrụ na ngwuru a nọ thank you sir ya mana ụmụ ihe ọgwụ a na-akọ akọ mmadụ o nwe ihe- o nwe ihe ndị mmadụ ya-eme ka ha gbanarị ọgwụ a kọrọ akọ ee o nwere ọgwụ a na-eme ka a gbanahụ ọgwụ a kọrọ akọ maka ndị kwuru okwu sị na ihe e ji akọ ọya bụ e ji agwọ ọya a na-aprotect mmadụ then e nwee ka e si wee kọọ gị ọgwụ ọ hafụ inweta gị iweta onye ahụ Mm, a na-eme ya okay. Mm, daalụ sọ yeah. o nwere ihe i nwere ịgwa anyị maka awele ee awere bụ oke ọgwụ Mm, awere dị mma a na-arụ awere ọ bụghị ebe ọbụla mmadụ na-ana mmadụ na-ada ewu ije awere anyị na-arụ awere ị negasịa anya ebe a niile ite a niile na ihe a dị ebe a bụ awere ka ọwụ Bụcha awere. ndị na-azụ afịa na-ewe awere ndị ọrụ oyibo na-ewe awere ee, ndị ọrụ aka na-ewe awere ndị drivers na-ewe awere ọwụghị ndị pastors na-awe awere ọwụghị awere abụghị ajọ ọgwụ o suppose na mmadụ nọ n'ụwa kwesịrị iwe awere ọ bụkwe nnọọ i wekwa awere i jekwasị aka n'ukwu ka awere butewere gị ego ọkwa i wekwa awere ị na-agbakwa mbọ ihe ahụ i ji wee wee awere ka o wee ike na-aga nọ o nwe ihe ị ga-agwakwa anyị maka oke ite mm, ihe m ga-agwa unu bụ oke ite mana ọ dependịrị afa onye gụrụ nwa ya ka ọ na-aza ihe a chọ na exam bụ pass hmm, ọ dị ka mmadụ gote nkịta ọ gụọ nkịta ya Bullet Tiger nke a ọgwụ ị gwọchakwara ihe ọbụla ị likekwara ịkpọ ọgwụ ị kpọọ ya yes hmm, ihe egwe na ihe akwụkwọ ya maka ibobo Ibobo na awere abụ ofu. Ibobo na awere abụrụ ofu. Hmm. Ibobo dị iche, awere dị iche. mana ndị mmadụ ụfọdụ ndị nọkete ụfọdụ ndị na-amara sị na agwọọ m ibobo na agwọọ m ibobo dị a ibobo dịkwa iche hmm. ibobo ihe a na-akpọ ibobo bụ isi atụ o ibobo ahụ bụ a na-akpọ isi atụ o ibobo ahụ bụ ihe a o ibobo bụ ihe a o ibobo bụ nke ọzọ na ya ebe a maka ndị na-amara ibobo ee mm. ihe a bụ ibobo o nwechara some ndị agba elu na-asị ana m agwọ ibobo ana m agwọ ibobo ụfọdụ na-eje bute isi esu were fiekochie ya ibobo ọbụla ị gwọrọ ejina na afụ mpu ya akọva mpu ya ọ bụghị ibobo ị ga-elewe mpu ya ahụ anya ị fụkwa ma na isi buffalo dịka butegodi nke ọzọ a ka na-akwado ibido gbawa ọwara ọgwụ nke a ka m nye unu example hmm. maka ndị na-amara ibobo ka unu gosi ndị ndị mmadụ ka ha mara ihe bụ ibobo ka a ghara ịdị na-aghọrịzi mmadụ ịghọtara ee ka m gosi unu ihe bụ ibobo ị fụrụ na ihe a bụ isi ibobo na nke a ka a ka na-ebido ịgwọ agwọ Mm. ịghọta a gwọchara ya ibobo mpu ya m- mpu mpu na-adị n'ibobo ada adị mana mpu esu na-adị circle o nwere some ibobo a ga-agwọchara ị gaa na mpu ya ị fụ na ọ dị circle ihe ahụ bụ isi esu ka e ji were gwọọ ụdị Ibobo. ibobo ọ bụghị ezigbo ibobo just na eke erighị ya ka a na-etu ya afa ma ndị main ibobo mpu ya na-adị flat ị ga-eji through mpu ya mara nke bụ ibobo mana ụfọdụ nwere ike igbu oke ite ọ sị na ya agwọọ ibobo ụfọdụ agwọọ isi ebunu ọ sị na ya agwọọ ibobo e were isi ebunu dịka nke a dịka nke a dịka nke a nke a isi ebunu ihe a na-akpọ ya bụ isi ebunu ee eh, nke a bụ isi ebinu isi ebinu ọ je n'ọgbọ ọgụ ịghọta ehe so na ọ ya ka e ji wee bụrụ Ezeagu ọ bụ Ezeagu bụ ndị a Enugu State wee sị ha fụkwa na a na-ekwu gọgọ gọgọ gọ so nọọ ya wa daalụ sir na afụgo ite ahụ Mba, anyị chọrọ ka unu finish ka a banye n'ime chọkwuo n'ime. okay Akpafetara m ebe a, fụ ya, nke a ga-adị n'ime. okay Ọ- ọ bụrụ na i nwere ike ịgwa anyị maka chi gwa anyị ee ihe m na-agwa unu maka chi o nweghị ihe mmadụ mere n'ụwa ghara chi ya ọ na-abụ mmadụ nwa afọ igbo kwesịrị ọma eme o jee jụọ ese maka onye nọrọ ya ụwa Mm, ee o nwere ihe m na-achọ ịkọwara ndị mmadụ maka ihe oyi ụwa a na-abụ ndị some ndị igbo asị na a na- na a na-eburu mmadụ iyi iyi oyi ụwa nothing like iyi oyi ụwa a sị mmadụ eweta mkpume mmiri weta ihe a kpokọnye tinyere mmadụ na cup sị na ọ iyi oyi ụwa ya ihe ahụ adịghị adị sọsọ na ihe ị ga-agba mbọ bụ ka ị mata the real person bụ oyi ụwa ọ bụrụ na ọ na-agbagwoju ya anya e nwere ihe ndị Igbo na-akpọ ime ogu iweta ogu iweta ogu weta nke a ọ bụrụ na Okeke Okafọ bụ ihe bụ oyi ụwa m ya ma ogu nke a Ọ bụrụ na Okonkwo Okorie bụ ihe bụ oyi ụwa ya ma ogu nka, ịchịsakenere ya dibịa na-agba ọkpụkpa. Dibịa gbaa ọkpụkpa, nke ọbụla o chuzuru ya egheghị, ị mara ihe kpara afa n'ogu ahụ. So ije gbaa mbọ iseturu ha onye oyi ụwa, siere oyi ụwa gị ite, tụsara ya odo, tasara ya mmanụ, gị na ya emezuo. Mana a bịakwa sị gị ebuo n'aka ekefute iyi gị na oyi ụwa gị. Ihe ụdịrị ya ahụ bụ trickish ndị ndị ọrụ otu anyị ji atịcharị ụmụazụ ego ọ dịrọ mma. Hmm, daalụ sọ ọ gwụgwo na o nwere ọzọ ị ga-agwa anyị maka omenala Igbo anyị nna m omenala amaka hmm. omenala atọgbu onwe ihe m ji na-ekwu na omenala dị mma bụ ị fụ ị na-aya ka naijiria si wee dị na ọ religion bụ ihe tinyere naijiria otu o si wee dị na Naijiria bụ obodo anyị bụ ala Igbo oge olden days mmadụ na-afụ nwanne ya n'anya mmadụ na-enwe nsọpụrụ ebe onye tọrọ ya atọ nọ ọ nya ahụ ka a na-akpọ omenala n'oge olden days omenala bụ ọgbọ na ọgbọ tokuo ihe ndị Igbo ji ama ọgbọ bụ 33 years and ị fụ ọgbọ 33 years afọ ọgbọ ọgbọ na ọgbọ tokuo ọgbọ amara ọgbọ ya ebie ndụ omenala mgbe a na-eme omenala ị na-afụ na mmadụ na-adụ 120 years 110 a na-emeketa ị na-aya ọbụna dimkpa na-eyiri dimkpa na-atọrọ ndị okenye e jee jụọ ese n'ụzọ omenala na ụdịrị ọnwụ adịbụ okwe n'ala o nwere mmemme a na-eme achụ ọnwụ pụa agụ achụ ọnwụ achụcha ọnwụ ị fụ onye ọbụla gbasara ọnwụ ebenete mana ụmụ nya a dịrọ ejizi ọnwụ sef eme na ashebi o nweghị ụdịrị ka esi a na-ede emezi ozu so na ihe m na-agwa ụmụ nwanne anyị bụ ka anyị nachitekwe n'omenala anyị a na omenala anyị a ga-enyere anyị aka maka omenala anyị a ma m fụ n'anya na ịfụ na omenala nata na youth Hmm. ndị youth bụ ihe na-emezi omenala ịghọta ọ iji gosi na ụda omenala amana ana so omenala mara mma ụfọdụ ndị na-achị na ha achọrọ ihe ndị gboo na ha achọrọ ihe ndị gboo mana ọ n'ụlọ nna ha ka ha bụ mana ụlọ nna ha ụzọ nna ha kwara ha okporo ụzọ ahụ ka ha na-eso anị nna ha nwere ka ha na-amanage mana ị bịa ịsị na ị chọghị ndị gboo ụfọdụ anọketa jee chenjie afa chị na ha na-aza nwa Okoro na ha achọghịzi ihe dịka nwa Okoro na ha azawa Prince nwa Chineke zawa Godwin chenjie afa ha afa nna gị ana mana ihe m na-achọ ịgwa ndị ụmụ ụwa bụ na nothing like ọkụ mmụọ na eluigwe eluigwe dị onye biri ndụ ọfụma na-eje enuigwe ihe anyị ji ama onye biri ndụ ọfụma na ala Igbo bụ ọ nwere ebe ị ga-abata a sị na na ọ nwere mgbe ụnọ dịbu ebe a mana ndị bi ebe a na mmadụ anọrọzi ebe ahụ na the family etikpogo na o nweghịzi ndị nọ nọ ndị mmadụ kwaziri ndị ahụ bụ ihe na-erichizi ife ha ndị ahụ nwe ụdị ngwuru a sị na o tikporo ndị ahụ niile nọcha na purgatory mana ndị amụta nwa otu nna m si wee mụta m m na-amụta na-aga ị fụ na afa nna m efulọ Mm, eziokwu afa nna m ka na-agakwa o gosiri na nna m mere ọfụma na o biri ezigbo ndụ na ọ nọ n'enuigwe due to na ụmụazị si na be ya apụta so na mbọ mmadụ na-agba n'ụwa bụ ka ya gbaa mbọ ya nwụọ ụkwụ ụkwụ azụ ya akakwara iru ya mma eziokwu na ọ ya ka mmadụ na-eji akwụwara aka ya ọtọ n'ihe dị n'omenala maka omenala bụ i mee mistake fụ ihe dị ọcha sị na ihe dị ọcha dịwa nji aga na Ajana ekpuru onye ahụ isi maka ọ chọghị ihe ọma ihe ahụ ọ fụrụ sị na- ọ fụrụ ihe dị ọcha sị na ihe dị ọcha dịzi nji Ajana ga-ekpuriri onye na-eme ụdịrị ihe ahụ isi by then ọ, ndị ọzọ ewekwere ya na-amụta na ihe arụ adịrọ mma so omenala ndị mmadụ na-akpọ ọ bụghị arụsị ka a na-akpọ ihe anyị na-eme ọ ndị ọcha batara bụ ihe kpọwara ya arụsị ezigbo afa ihe omenala bụ arụkwụsị Mm, arụkwụsị arụkwụsị ọ bụghị arụsị a ndị ọcha bụ ihe na-asị arụsị arụsị Mm. ezigbo ihe ndị be anyị na-akpọ bụ arụkwụsị arụkwụsị family ọbụla ị fụrụ sị na ha eje etikpo ihe omenala bụ ndị ahụ bụ ndị occult maka ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ i mewere Ajana ahụ ga-afight ga-emere nwa ogbenye ihe na-adịrọ mma ha ga-etikpo ihe ahụ sị na ha emebie ya ka ụdị ka ha wee nwee ike megidewe ndị megidewe ndị ha karịrị mana ọ bụrụ na arụsị ahụ dịrị ị je imegide arụsị ahụ afightara onye ahụ onye ahụ je buru mmanya je kpee arụsị na ihe a na-eme ya arụsị ahụ anụọrọ ya ọgụ ha na ejiziri trickish jegba ya n'ụka supportuwazia ndị ụka ka ndị ụka bịa tikpo ihe ahụ so ndị ọbụla na-etikpokwa omenala be ha onwe ha ka ha ji onwe ha ụdọ ka ha na-akpụnye onwe ha n'onu maka anyị amaghị mgbe ndị nna anyị ha dosara ihe ahụ anyị amaghị ka ha si wee dosa ya mana I believe na ha dosara ihe ahụ na ndị nọ nke ebe a nke ha ga na-ana akpọ chi nke ha due to na anyị etighị ihe omenala anyị na na anyị edeghị otu e si wee de Bible hmm. chineke nna ji mmadụ arụ ọrụ o nwerọ onye fụrụ chukwu anya ọ bụrụ na a kọwara history ihe ndị nna nna anyị ha mere ị fụ na ihe ndị a na-ede n'akwụkwọ nsọ Paul ha na ihe ha niile na erughị ụdị nke ha kwụwa nkwụta anaghị asị m ndị ihe nna m nne asị m na m emego njọ Nna m awụgo, why m ji emere eyere nna m nri? Olee nsị m ewere eje wejere St. Paul, St. Martin, St. Gabriel? Mụ na ya na-afụnubeghị, na amaghị ka isi wee nna amaghị nye na-enweghị ihe ọ bụ to me ee ma ma bụrụ ezigbo mmadụ mana m bịazia sị ka St. Okoro Amụchi mụrụ m ụwa ka m nyezie ya nri asị na m abụrụ onye njọ na inyere ya nri ọ bụrụ njọ onye ọbụla jekwa yewe nna nke ya nri na mụwa onye nna ya dịkwa nna ya dịdoro ya mana onye nna ya na ido okwe onye ọbụla jee yewe nna ya nri onye ọbụla jee yewe ngwuru be nna ya nri na ihe ahụ bụ ọ mmụọ a na-ada ahụ ya a na-ada anụ okwu ya ma ndị onye ọbụla yewe ha nri ka udo dịrị anyị mgbe izu ọ nwere mgbe dịka ị na-anụ ihe ndị Fulani na-eme anyị na ọ bụrụ mgbe ezigbo omenala dị ndị omenala chịa isi anyị akpakọọ ọnụ mara ụdịrị aja a ga-agba ha eyere anyị efe na be anyị mana onye ọbụla bụzi senterima senterima ụfọdụ sị m bịa mechie ihe a na-eme m sị ha na m ga-emechie mana unu ga-emepekwa ụlọ ụka nke unu ga-emechikwa ụlọ ụka nke unu ka anyị niile fewe ofu one church na ọ bụghị onye nke a je mepee church nke onye nke je warehouse mepee onye nke je mepee onye nke je mepee sị m mechie nke m ka anyị ncha fewe mba anyị ga-emechi nke onye ọbụla mechie ọ bụrụ na Catholic ka anyị ncha ga-ejewe ewepụta na one church na Catholic maka chukwu bụ ofu chukwu ka a na-ekpere anyị niile abanye Catholic ahụ m emechie nke m ndị chọnchọn kpọp of Christ a niile onye ọbụla emechiche nke ya anyị ebidozie ụka Da- daalụ Yes, so eh, nọ ọ bụ na i nwee ike ịgwa anyị maka nsọ omenala maka omenala ya o nwere nsọ nsọ omenala bụ ị gụọrọ anyị nsọ nsọ nsọ omenala dị mma omenala nwere nsọ dịka na be anyị na ama m mgbe ọ bụ di mmadụ wụọ Nwunye ya etukwuoro ya one month. Ọ pụta, ọ fịa ya akwa, o yie akwa nine months. Mana ụmụ ya, ndị ụka sị na ihe ahụ niile bụ njọ. Ka ha nwee ike na-agba araba nkụ. Ị ga-ahụ mmadụ di ya nwụrụ, next thing ọ na-eyifucha akwa, o jee chịa leggings, chachaa ụgha, gbaa ya chaplet, shụọ ya n'aka, were oke oke ịchafụ kpuoro oke ọtụ, ọ pụgokwa iru ọgụ. mana di ọ- em, eziokwu eh, ha dị ekwetezi ndị girls kwetezi na ha na-apụzi ndị boys di ya awụgo ọ ya mere na ha da likezi ka ha nọọ nso di ha ị ga-afụ mmadụ ọ ọ na-eyicha ihe na di ya o nweghị ugwu ọ ga-akwanyere di ya ya a na-apụ eguchie ụzọ gboo gboo ka a ga-asị na oke wụrụ pịa onye ọbụla apụọ so omenala nwere nsọ ka anyị nachitekwa na ihe ahụ ị fụ na anyị shigodo na anyị chọrọ ka ugwu a dị ebe a ka anyị shift anyị ga-eshift ya mana ọ bụkwara ihe anyị na-eme ọ nwekwa ebe anyị ji azụ aga nọ hmm, daalụ sir thank you sir